uhuruchi ọma gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na esbs enugu taa bụ mọnde eke ma bụrụkwa abalị isii n'ọnwa mee nke afọ puku abụọ iri abụọ na anọ biko sonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa x nke ejibu twitter mara sonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa instagram sonyekwara anyị na esbs enugu n'ọwa facebook ma sonyeziere anyị na esbs enugu 042 n'ọwa youtube ma binyekwara anyị aka subscription ka i wee na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju abụ m chidimma ikemede isi akụkọ gọọmenti enugu steeti ejidela otu na-akapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị peoples redemption party kwuru ka a ghara iguzobe ụlọ ọrụ ndị agha mba United States na nke mba France n'ala Naịjirịa onyeisiala Putin enyela iwu ka ebute ogbunigwe na-ekpochapụ mba dịka ndị ọrụ agha ha nọ mba Ukraine nso akụkọ n'uju ka ndị na-akọ ndị mere na steeti a ụlọọrụ ndị uwe ojii nke Enugu steeti akatọọla ogbugbu egburu ndị uwe ojii abụọ na ndị nche ogbe neighborhood watch atọ na Igga nke okpuru ọchịchị Ụzọ Ụwanị n'Enugu steeti ụlọọrụ ndị uwe ojii kwuru na mwakpo ahụ ekwesịghị iwere ọnọdụ onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọha na eze bụ DSP Daniel Ndukwe N'ozi ya kwuru na ejidela mmadụ atọ a na-enyo enyo ebe ndị uweojii na-esi imi n'ala ijidekwa ndị ọzọ so kpaa nkata ọjọọ a nụnwa. Ka ọ dị ugbua ka Kọmishọna ndị uweojii n'Enugu bụ CP Kanayo Uzuegbu kọwara na enweghị ihe kpaliri mwakpo ahụ. Ọ gara n'ihu nye ntụziaka ka e were ihe niile ụlọ ọrụ ahụ nwere n'uju chụọ ma jide ndị mere arụ a ka e kpee ha ikpe kọmishọna ndị uwe ojii gara n'ihu dọọ ndị ga-achọ inye ozi adigboroja ma duhie ọha na eze ndị aka ha dị ọcha ụzọ aka na ntị ka ha kwụsị ikesa ihe onyonyo na-eduhie ma na-ebo ebubo na ndị ọlụ nchekwa na-agba ụlọ ọkụ ma na-ezukwa ngwongwo ndị obodo ahụ kọmishọna nyere ndị obodo Igga ọkachasị ndị so lụọ ọlụ ọjọọ ahụ tara isi ndị uwe ojii n'ọlụ ndụmọdụ ka ha nyefee onwe ha n'aka ndị uwe ojii n'egbughị oge ọbụla n'ụzọ iji gbochie nnukwu nkapụ ego ndị nyere onwe ha ọlụ n'ụzọ iwu akwadoghị na-eme n'ụzọ Abakpa na Trans-Ekulu ka gọọmenti enugu steeti tinyere ọnụ na ya bụ okwu a kpụ n'ọnụ ịgbata ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gbatara bụ n'ihi ọtụtụ mkpesa nkapụ ego otu task force e guzobere n'ụzọ iwu akwadoghị na-eme ma bụrụkwa ndị na-agwa ndị mmadụ na ha na-alụ ọlụ na ụlọọlụ ministri na-ahụ maka njem okporo ụzọ ụlọọlụ nchekwa dị iche iche na njikọ aka ọnụ Ndị ọlụ ụlọọlụ ministri na-ahụ maka njem okporo ụzọ n'Enugu steeti mere nnyocha ahụ. Otu na-ana ndị ọkwọ ụgbọala ego n'ụzọ iwu akwadoghị ka Maazị Matthew Ugwuede bụ onye nke e ji Mountain mara bụ onye ndu ha ma na-ebo ebubo na Enugu steeti Board of Internal Revenue site na RTEAN guzobere ha ịnata ego n'ebe ahụ mana nnyocha e mere gosiri na nke ahụ bụ okwu asị dịka ọ na-ekwu okwu n'ihi ọnọdụ ahụ ka kọmishọna na-ahụ maka njem okporo ụzọ na steeti a bụ maazị Obi Ozor kwunworo uchu gọọmenti steeti a dị na ikpochapụ ndị ọlụ agbero site n'ebe mepere emepe niile dị n'Enugu nakwazị na mpụga ya ọ gbara ndị bi n'Enugu steeti ume na gọọmenti a ga-eso ụzọ iwu kwadoro lụọ ọlụ n'akụkọ ndị mere n'ala anyị onye ji ọkwa spika ụlọ nzukọ omebe iwu edo steeti bụ blessing agbebaku kwụsịtụrụ ndị omebe iwu atọ ọlụ n'ihi ebubo ịkpa nkata iwepụ ya na ndị ọzọ n'ọkwa otu onye n'ime ndị omebe iwu a kwụsịrị ọlụ bụ donald okogbe bụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị peoples democratic party pdp n'aha ịchafụ si Akoko Edo 2 bụ onye otu osote gọvanọ a kwụsịtụrụ ọlụ bụ Philip Shaibu bụ onye ọ bụ naanị ya bụ onye omebe iwu na-ebinyeghị aka n'akwụkwọ mkpesa nke e ji chụọ Shaibu n'ọlụ. Mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ Addeh Emankhu Isibor nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, APC, n'aha ịchafụ si Esan North East 1 na Iyamu Bright nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị Peoples Democratic Party, PDP, n'aha ịchafụ si Orhionmwon 2. Agbebaku boro mmadụ atọ ebubo na ha dutere ndị dibịa omenala na ụlọ nzukọ omebe iwu ha n'abalị mbụ nke ọnwa Mee afọ a. ịchụ àjà n'elekere mbụ nke ụtụtụ n'ihi agha a na-ebu megide omume ọlụọla na agbata oke ala mba na ibe ya ka ndị uwe ojii ndị niger jidere ekperima si ala naịjirịa a ma ama aha ya bụ kachalla maidaji n'akụkụ oke ala Illela nke Niger dịka onye ọrụ nchekwa bụ Zagazola Makama si kwuo Kachalla Maidaji wetara oke ụjọ na obi mgbawa nye ndị mmadụ na mgbago ugwu ala Naịjirịa n'afọ iri gara aga onye ndu ndị ọlụọla ahụ ka e kwuru na

Gidan Bulutu na ọtụtụ ndị ọzọ egwu n'ụzọ dị iche iche. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party efeela isi kpakakpaka megide iwebata ụlọọrụ ndị agha mba United States na nke ndị France n'ala Naịjirịa ma dọọ aka na ntị n'ihi ihe ize ndụ dị n'ịtụ nchekwa ala mbọ Comrade Mohammed Ishaq ji ọkwa odeakwụkwọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PRP dọrọ gọọmenti ala a aka na ntị megide nkwekọrịta ọbụla ga-ebute iguzobe ụlọ ọrụ ndị agha mba ọzọ n'ala Naịjirịa dịka otu PRP si kwuo ibute ụlọ ọrụ ndị agha ahụ n'ala a ga-eweta mmaja na nchekwa gụnyekwara akpọmasị na ihe ndị ọzọ site n'aka ndị bi n'ime ime obodo dị iche iche nọ n'ala Naịjirịa gọvanọ ndị Ọsun steeti bụ Ademola Adeleke ekwela nkwa ileba anya na mkpesa na-ekwu na achụpụrụ ọtụtụ ndị Ọsun steeti n'ike na Lagos ma debe ha n'Ilesha. Ozi mere ka amata na ọ bụ ndị isi ọchịchị Lagos steeti mere nke ahụ. N'ozi ọnụ na-ekwuru gọvanọ ha bụ Olawale Rasheed ka o kwuru na gọvanọ Adeleke na gọvanọ Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu akpaala ụbụbọ maka ọnọdụ ahụ. Rasheed kwuru na nnyocha emere gosiri na ụgbọala bọọsụ si Lagos dọwara ndị ntorobịa si Osun steeti n'ọtụtụ ebe dị iche iche dị na Ilesha. na esbs enugu ka akụkọ ndị a si abịara gị akụkọ ndị fọrọ ga-abịa na anyị nachita azụ biko apụkwala daalụ dịka ị na-aga n'ihu n'isonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ biko sonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa x nke ejibu twitter mara sonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa instagram sonyekwara anyị na esbs enugu n'ọwa facebook ma sonyeziere anyị na esbs enugu 042 n'ọwa youtube ma binyekwe aka subscription ka i wee na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju n'akụkọ si mba ofesi otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọ n'isi na mba South Africa bụ the African National Congress ANC n'aha ịchafụ ehigheriela ikpe onye chịburu mba ahụ bụ Jacob Zuma n'ihi ihe gbasara nchekwa otu ANC kpụpụrụ Zuma n'otu kọmitii ha n'ihi erubeghị isi nye iwu otu pati ahụ ma banyezie n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị MK Party o kwesịrị iwuchi n'ihu ha n'ụbọchị Tuzde mana nke ahụ agaghịzi ekwe omume onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin enyela iwu ka e bute ogbunigwe ọhụụ na-ekpochapụ mba dịka ogbunigwe mba Ukraine tụrụ gburu mmadụ isii ma merụọ ihe karịrị mmadụ iri atọ ahụ na mmechi onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ gọọmenti enugu steeti ejidela otu na-akapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ n'enugu steeti otu ndọrọndọrọ ọchịchị peoples redemption party kwuru ka a ghara iguzobe ụlọ ọrụ ndị agha mba united states nakwa nke ndị france n'ala naijiria ebe anyị mekwara ka ị mata na onyeisiala Putin enyela iwu ka e bubata ogbunigwe na-ekpochapụ mba dịka ndị ọrụ agha ha nọkwa mba Ukraine nso biko gaa n'ihu na-esonyere anyị n'ọwa X nke e jibu Twitter mara n'Enugu ESBS sonyekwara anyị na ọwa Instagram n'Enugu ESBS sonyekwara anyị n'ọwa Facebook na ESBS Enugu ma sonyere anyị n'ọwa YouTube na ESBS Enugu 042 binyekwara anyị aka sọbskripshọn ka i wee na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju abụ m Chidimma Ikemede larụ jụụ